Tili kumapeto kwa nsembe ya Misa, tikupitiriza dongosolo la mwambo wa chaka cha zaka 20 za Radio Alinafe ndi magawo awi atatu otsatirawa. Nthawi ino tikulowa gawo la mphoto zapadera, awards and recognition m'magawo atatu long serving members of radio alinafe amene agwira ntchito kwa zaka zambiri ku radio alinafe popular announcer muulutsi amene ali wokondeka kwambiri ndi womvera radio alinafe komanso popular listeners and callers anthu amene mapulogalamu ambiri salephera kumvetsera komanso mapulogalamu aja a foni salephera kuimba foni pa radio alinafe anthuwa alipo ndithu tikudziwa kuti mitima ili dyokodyoko kuti tidziwe kuti ndi ndani eti inuyo mtima m'malo Ndiwapemphe a Director a Radio Alinafe, Father Louis Chikanya, komanso mwa ulemu wonse Ambuye olemekezeka, Ambuye Montfort Stima, kuti mufike kutsogolo kuno ndikatchula dzina munthuyo azibwera kuno kutsogolo ndipo a director father louis chikanya atenga mphoto kuwapatsira ambuye ambuye ndikupereka kwa munthu amene akuyenera kulandira mphoto long serving members of radio alinafe amene atumikira ku radio alinafe kwa zaka zambiri migolomigolo ya zaka ndi anthu awiri Mr. Gervas Kamadzi, nthungululu ndi manja. Mr. Edgar Nthuzi. Mr Gervas Kamadzi komanso Mr Edgar Nthuzi tibwereze nthungululu ndi manja abwere kutsogolo kuno

Chisindiza Banda. Mai Musa kwa Mbilizi ku Chigwiri. Mai Musa kwa Mbilizi ku Chigwiri nawonso atabwera. m'manja mwawo m'manja mwawo george njinga ya moto george njinga ya moto titayima titayima pang'ono akwaya onsewa ndikukhulupirira kuti sadzasiya za mpingo wawo eti

lero muwale mma status osangokhalira milandu mma status koma lero radio alinafe mma status phuli phuli phuli phuli phuli wa mphatso abwere atifotokozere zikupita magawo atatu kuti tinafotokoza kwa wailesi yathu radio alinafe amene atilandilire mphatso zimenezo nda director father louis chikanya ndandanda atifotokozera amene anyamula mndandanda umenewo A Director atsogozana ndi mulendo wapadera wochokera ku Ministry of Information. Kumapeto, Ambuye Episkopi Montfort Stima.
Monga tamva, tili pa gawo lopereka mphatso zathu. Tisanayambe kupereka mphatso zimenezi, onse amene amakonda kumvera Radio Alinafe kapena kuti Radio Callers akumane akuti kumbuyo kwa nsanjapo apangane zochita kumeneko. Mphatso yathu yoyamba ikupita kwa Ambuye olemekezeka. Ndipo amene ayambe kupereka mphatso imeneyi ndi ya a radio Alinafe. Pambuyo pa amenewo pabwera a CMO tikonzeke kumeneko. Pambuyo pa CMO pabwera onse amene atenga mphatso zopita kwa Ambuye olemekezeka.

ndipo amene akhale patsogolo ndi mphatso yawo ndi a friends of nambuma parish kubweretsa kwa a director a radio alinafe friends of nambuma parish pambuyo pawo radio callers akonzekere akwaya nyimbo

atsomayabwerawo ndi ma teresian sisters kubweretsa mphatso yawo kwa director ali pitirizani pitirizani zili bwino pitirizani zili bwino kwabasi musasiyire pompa zaka 20 zinazo zikabwera zakhala limodzi cwo ija yatutumuka ikubwera m'manja mwa cwo manja mwawo manja cwo eya cwo yawombera manja wathu ndi uyu omvera wayesi ngati simunakonzeke mutiuze tipita kotseka ena lonse amene atenga mphatso zapadera ngati lilipo tibwere tidzapereke mphatso zathu

akubwera ena amene mwasiya banja musachite manyazi ayi bwera ndithu antipita muko akubwera tibwere ndithu tizapereke mphatso mphatso yaikulu ndi moyo tabweretsani kangachepeko mpaka chiro lidira mphatso ayi tabweretsani ili moyo eyi akubwera ndi banja lawo iya zosachititsa manyazi amene mwasiya okondedwa wanu musade nkhawa bwera ndinokha mwayimira amenewo Eh,

Pa nthawi ino timafuna tichite introduce gawo lina. Tatsala ndi mwambo wa zolankhula umene abwerenso atifotokozere koma tisanalowe gawo la zolankhula mundilole kuti m'malo mwa director tilandire magulu amene abwera kudzatisangalatsa tsiku la lero m'malo mwa director a Radio Alinafe. Poyamba we have International visitors from Zambia, Chipata Diocese. The Kamkaya Brothers. Tabwerani kutsogolo kuno. Achinyamata akuno ku Lilongwe muona lero kuti kodi chinyamata chili motani. pamodzi ndi abambo amene akubwera mutifotokozera dzina lanu mwachidule kuti tikulandireni
muli bwanji nonse naseso tili bwino Eh, nilulankhula pano ndine bambo banda harrison kuchokera ku diocese ya chipata Ah, nili nili mgulu la vakamkaya brothers anzanga ndi amenewa zikomo
muli bwanji nonse ine dzina langa ndine owen banda ndichokela ku zambia koma lodziwika ndi mayimbako ndine one injection ine zina yanga ndine christine mwanza zikomo

takulandirani zikomo kwambiri mukakhale pansi apa tingofuna kukumbutsana zimene akhala akulengeza pa radio kuti lero kuli koke m'koke ndipemphe mtima woyera dinale kwaya ingoyimirirani pamene mulipo mmanja mwawonso mtima woyera dinale kwaya cwo amayi athu yanu ija mmayithanso imiriranso ndi pamene mulipo mmanja mwawonso cmo Yosefe bambo athu m'manja mwawonso amenewo ndaona a Maula dinare koma mwina sanabwere onse koma amene mwayimirira Mr Tembo ndakuonani Maula dinare kwaya m'manja mwawo amene atiyimbira St Andrea Nthambi ya St. Kizito Parish, m'manja mwanunso, imirirani, imirirani. Tilinso ndi a Mganda kuchokera komwe ku Christ the King na Mbuma Parish, a Mganda pamene mulipo, imirirani a Mganda. Tawaona ndithu amenewo. Chabwino, Ambuye olemekezeka, magulu onsewa Kudzera mwa a Director a Radio Alinafe akukupemphani kuti dansi ya lero ya 20 years muyambitse ndinuyo ndithu. Alendo ena olemekezeka amene atisangalatse ndi amene akuyankhulawa zikomo kwambiri. Timalize ndi gawo la zolankhula.
tiaomberenso manja amenewo amene amadziwika kuti mr chimsonkhano eya chabwino zolankhula zathu ziyenda motere amene ayambe kutiyankhulira ndi wapampando wa akhristu eni ake mu archdiocese ya lilongwe akachoka ameneyo pabwera a director a radio Alinafe ndipo amene atimalize ndi zoyankhula ndi ambuye olemekezeka olemekezeka a bishop montford stima a bishop wa diocese ya mangochi amenenso muli bishop chair wa communications ku episcopal conference of malawi Ndipereke ulemu kwa director a radio Alinafe Bambo, Bambo Louis Chikanya komanso ulemu adini Bambo Augustine Katundu ansembe onse abrazala adikoni masistere komanso akuluakulu akhristu anzanga nonse poyamba ndimafuna ndipemphe aja anabwera kuti amamvetsera wailesi ya alinafe kwambiriwa ali pati muli kumeneko eti pali kanthu kena kake ndinakamva pa wailesi ya alinafe amanena kuti alinafe moto kuti jaa moto kuti buu Lero, Ambuye Wolemekezeka, ndi tsiku lapamwamba kwambiri maka kwa ife Akhristu akuno ku Archdiocese ya Lilongwe, chifukwa lero monga tonse tikudziwa kale, tikukondwerera kuti wailesi yathu ya Radio Alinafe yakwanitsa zaka 20 ikuulutsa mawu kuchokera tsiku lija pamene anaulutsa mawu kwa mphindi 15 kufika lero pamene kukumacha ndithu mpaka mmawa kuti mbee nthawi zambiri tikamamvera wailesi zimaoneka ngati zinthu zophweka kwambiri koma kwa enafe amene we are privileged to know zimene zimachitika kuseri kwa mawu amene timamva pa wailesi yathuyo tikudziwa kuti ndi ntchito yayikulu kwambiri imene imachitika pa wailesi nchifukwa chake lero ambuye olemekezeka tikuthokoza mulungu kuti wailesi yathu ya radio alinafe yakwanitsa kuchita zimenezi kwa zaka 20 tiyeni mwapadera tiwawombere m'manja m'manja amenemu tikuwombera onse amene agwira ntchito ku wailesi imeneyi Tikudziwa ena adatisiya, ena tili nawo ndithu, aja timaona apa kuti alandira mphoto. M'mutu mwanga mukuyenda dzina la bambo Father Jem, uh, Gabriel Jana. Uh, komanso ndikukumbuka kwambiri uh, Beatrice ndi ena aja atchulidwa kale aja ntchito imeneyi ife imatitsitsimutsa kwambiri tikuthokoza kwambiri chifukwa ambiri mwa a- amene amagwira ntchito pa wailesi imeneyi amayigwira ntchitoyi mongodzipereka mosayembekeza dipo la mtundu wina uliwonse mwambo umene wachitika lero pa malo ano ambuye olemekezeka Ikanakhala kuti taitana wailesi ina kuti tiilipire, tikanalipira ndalama zochuluka kwambiri. Ndikufuna kunena chinthu chimenechi chifukwa chakuti mwina nthawi zambiri timangoenjoya kuimvera wailesiyi pa zabwino zimene ikutichitira. Koma tidziwe kuti kuwailesi kumeneku kulinso zosoweka zambiri. Ngakhale kuti maepiskopi adatipatsa wailesi imeneyi, Koma kodi oyenera kuyendetsa wailesi imeneyi ndi ndani? Amene akuyenera kuyendetsa wailesi imeneyi kodi ndi Ambuye Arkepiskopi George Desmond Tambala? Akuyenera kuyendetsa wailesi imeneyi ndi ndani? Nchifukwa chake ndikufuna kupempha Ambuye olemekezeka kuti mwina mwa njira ina tidzayenera kukhala ndi conversation pakati pathu ife akhristu eni ake yoonetsetsa kuti kodi tingapange bwanji kuti chida chimenechi chimene mpingo ukugwiritsa ntchito pofalitsa mawu a mulungu uh, chikulandira zoyenera kukhala nazo kuti ntchito imeneyi idziyenda bwino ndikudziwa bambo K- chikanya nthawi zambiri by mwina 3 4 am amakhala pa wailesi ambiri timamvera eh? 3 am ali pa wailesi komanso ena ongodzipereka okha 3 am ali pa wailesi tingodzifunsa kuti kodi amachokera kuti anthu amenewa amayenda bwanji kudzafika kuno kuti kodi mawu amene aja afike pa wailesi yathu ndi zinthu ziti zimene zimayenera kulowa pa wailesiyo Kodi zinthu zimenezi zimachokera kuti? Mwachidule chabe ndikungopempha kuti uh, tipeze uh, njira mwa ufulu wathu yoti tizitha kuthandiza wailesi imeneyi imene ndi chida champhamvu kwambiri muja tamvera muja chotumizira uthenga wa mulungu mbuyomu monga ndanena mwakhalapo madirekta komanso mavolontiya ena ine m'malo mwa akhristu anzanga akuno ku lilongwe archdiocese ndikufuna kuti ndimve mumve pamene mulilipo kuti ife timakunyadirani komanso uh, tikuthokozani kwambiri chifukwa cha ntchito imene mumatigwirira sitiyitenga yophweka ayi pamalo pena ndinapeza ka information kena kake ndiye ndimadabwa kuti "Ah, zikukhala bwanji chifukwa information imeneyo imasonyeza kuti ma dynamics a leadership a listenership anthu amene amamvera wailesi mdziko lathu ayamba kusintha kwambiri mmalo mokuti anthu ambiri adzimvera wailesi kuja timakonda kale kumvera kuja zikuoneka kuti anthu ambiri tsopano akumvera wailesi zimene zikuyendetsedwa ndi mipingo Mpingo wathu ndi umene uli ndi wailesi zochuluka kwambiri. Ndikuganiza kuti sindinama ndikanena kuti anthu ochulukira amenewa ndi amene akumvera wailesi zimene uh, ukuyendetsa mpingo wathu. Pali zinthu zina zimene Akhristu anzathu uh, mwina amipingo ina samvetsa za mpingo wathu. Ndi mwayi waukulu kuti ndi mawayilesi amenewa amene kudzera mwa aulutsi athu komanso motsogoledwa ndi a director athu amafotokozera bwino chiphunzitso cha mpingo wathu. Zina zija timakanika kunena ife kunja zija monga kunena kuti kodi mpingo wa Katolika umapembedza Amayi Maria? Ndi zoona zimenezo? sizoona tiyeni tsono chida ngati wailesi chikutithandiza kufikiranso ngakhale ena amene sa mpingo wathu kuti tiwafotokozere bwino chiphunzitso cha mpingo wathu lero si tsiku loyankhula zinthu zambirimbiri ambuye lero ndi tsiku lovina monga tamvera muja komanso mwatiuza kuti tilowera kwina kwake uko abambo E, lero tsiku lo- lonjoya losangalala kuti tili ndi wailesi imene ikutithandiza pa moyo wathu wauzimu pa ulendo uwu umene tikuyenda osakasaka chipulumutso mwina kwa lero ndilekere pano koma tikupempheni nonse kuti tiyeni tiawombere m'manja anzathu a Lilongwe- a Radio Alinafe Ah, zikomo kwambiri
Ndikuchita mantha ndi kunjenjemera kuti niyambira pati. Nazolowera mu studio mmene mulibe munthu aliyense, ndimakhala ndekha, koma pano pali chigulu. Ndisanayambe kulankhula, Ambuye olemekezeka, ndifuna ndigawane nanu chimene chinandichitikira nthawi ina. zokhudza wailesi zomwezi. Wailesi italowerera m'magazi tsopano natopa nde naganiza kuti ndigoneko cha ma 2 o'clock masana nagona nde nagonereza nthawi imeneyo wiki imeneyo ndimatsekula radio ndine timasinthana wiki ya Inayo inali ya malemu Beatrice Kampango, week ina ndimatsekula ndine choncho timasinthana. Ndiye week imeneyi inali week yanga kutsekula radio. Ndiye ndaka- ndagona 2 o'clock nagonereza mpaka 6 o'clock ndiye ndadzidzimuka ndimaganiza kuti ndachedwa kukatsekula radio ndiye ndathamanga mene ndagonako kuti ndikatsekule radio zosezoti iyayi sinthawi yotsekula radio nafika pakhomo osazindikira ndimayenda osazindikira kuti chikuchitika nchani nali masana choti ayi si m'mamawa ayi madzulo mpaka nafika pakhomo pa studio uh, nakakumana ndi Rodrick Moses Rodrick Moses ulipo Ah, ukumbukira kulungulo ndakumana ndi iye uyu

Tithokoze Mulungu chifukwa cha chifundo chake ndi kukoma mtima kwake kotipatsa radio Alinafe, chida chimene chasintha miyoyo ya anthu ambiri mu Archdiocese ino ya Lilongwe ndi madera ena. Mawu amene amatitsogolera ku redioku ndi akuti kuzamitsa chikondi pakati pathu, deepening love in our society. Izi tikuziona ndithu ndipo taziona lero pano. kubwera kwanu mwa unyinji, Ambuye Stima ndi ena onse amene mwabwera, ansembe, asisiteri, mafumu, mavolontiya a ku radio Alinafe. Tikuthokozani chifukwa cha kubwera kwanu. Mau a ntchito yathu, kaya tinene kuti mission statement, ndi akuti kulimbika pogwira ntchito yofalitsa mau a Mulungu mwa totomoyo, Commitment to offer quality and inspirational multimedia solutions and services without compromise, Kuphunzitsa, kusangalatsa, ndi kudziwitsa anthu mauthenga owalimbikitsa kuti akhale achikondi, amtendere komanso achilungamo. Radio Alinafe inspires all people with church oriented messages of justice, peace, love and solidarity. Radio Alinafe imapereka mwayi kwa anthu osiyanasiyana kuti abwere pamodzi kukambirana nkhani zomwe zimakhudza miyoyo yawo, zachipembedzo, zaumoyo, zachilengedwe ndi za mabanja We provide a forum to people to debate religious, health, environmental and community and family issues Radio Alinafe imapereka mwayi kwa achinyamata makamaka amene adaphunzira kapena kuphunzira kumene za utolankhani kuti azidzazamitsa ntchito za utolankhani pogwira ntchitoyo, internship, for 3 months Pa chaka timakhala ndi materemu awiri. Teremu yoyamba imayamba mu February kutsekera mu Epulo. Teremu yachiwiri imayamba mu May kutsekera mu July. August mpaka na November timachita za ma volunteer. Inu ma volunteer amene munachita apply osadandaula posachedwapa timadikira kuti chithe chaka ichi tiyamba training. Radio Alinafe idayamba ngati ka mbewu ka mpiru. Idayambira mu Galaja, amene muli ndi mwayi owona apo pali chi Galaja pamenepo. mmene inayambira radio alinafe ambuye arkiepiskopi adapereka galajayo kuchosamo magalimoto awo kuti yambani studio mmenemo panali pa 14 march 2002 lidali lachinayi nthawi ya 7 koloko madzulo mu nyengo ya lenti anthu atamvera koyamba adazizwa kwambiri adachita muja timachitira muja magesi akazima nthawi yayitali akayaka timati ayaka! Inali imodzi mwa ma radio station ochepa mdziko muno mu Lilongwe muno. Itayamba anthu amveke hey, radio yayamba! Nyimbo zidapekedwa akwaya kupeka nyimbo ife tikuthokoza potipatsa alinafe tikuti zikomo. Radio alinafe idatenga njira yakufalitsa Kulalika Mau a Mulungu kwa aliyense pogwiritsa ntchito zinthu zimene anthu amazidziwa monga ng'oma, magule ndi zikhalidwe zina. Nchifukwa chake kumayambiriro kwa Radio Alinafe zimabwata ng'oma pa radio, mipanje, mbalule ndi zina zotero. Timafuna aliyense azimvera Radio Alinafe ndiye asankhe yekha. Ambiri adasankha njira ya kuzamitsa chikondi pakati pa anzawo tithokoze mulungu mulungu ali nafe ena pano mumamvera redio alinafe 24 hours munangochuna pa 97.1 kuisiya pompo kuti wina mwina angathe kuchotsa munazula panopo ndi wina asachune pena magetsi akazima kapena mabatiri akatha mumangoisiya pompo idzifoma mpaka pamene iyambenso yokha kuikonda redio alinafe redio alinafe ndi chida cha archdiocese chofalitsira mauthenga ngati mukufuna kuti uthenga wanu upite patali ndipo kuti upite mwakamodzi mwachangu mwamangummangu Kwa anthu ambiri, mosasinthika gwiritsani ntchito rediyoyi. Agulupa, Gwiritsani ntchito rediyo Alinafe, Lalikani uthenga wa Mulungu, Phunzitsani katikisimu, Ansembe anzanga chimodzimodzi Asisteri ndi ena tonse tigwiritse ntchito rediyo imeneyi. Catholic professionals mwinatu mukungosunga maphunziro, maphunzitso, knowledge mwa kuti mugawire anzanu pa radio anthu ochuluka adziwe zinthu. Bwerani pa radio Alinafe. Akhristu eni ake ndi anthu nonse akufuna kwabwino wailesi ndi yanu igwiritseni ntchito. Ngakhale zili choncho. Lero tikukondwera kuti radio yakwanitsa zaka 20 ikutumikira molimbika. Sikuti zonse zili myaa ayi. Radioyi yayenda movuta, yaoloka mapiri, yaoloka mitsinje yozama, komabe osafooka. Limodzi ndi Paul Woyera tikunena kuti, Ife ndife mbiya zadothi chabe. zongosungiramo chumachi kuti padziwike kuti mphamvu zazikulu zoterezi ndi za Mulungu osati za anthu ai. Tikuona masautso a mtundu uliwonse koma osapsinjidwa, tikuthedwa nzeru koma osataya mtima, adani akutizunza koma sitisowa otithandiza. Akutigwetsa pansi, koma sitikugonja, 2 Akorinto 4 ndime 7 kulekeza 9. Radio Alinafe ikuyamba kumene imadalira kwambiri chithandizo chochokera kunja, kupempha zida monga transmitter, kompyuta, marekoda, ndi zina zotero. Chithandizo chimenechi chakhala chikuchepa pang'onopang'ono. Zaka zitatu zapitazi, padali nthawi ina Radio Alinafe amamvera ndi anthu a mu mpanda muno ku Maula kuno basi. Movutikiranso. Kungotuluka pa gate basi yasiya radio. Mphamvu zinatsika kuchokera pa 250 watts. mphamvu za transmitter imeneyo 250 watts ndiyoti zimangokafika ngakhale ku Ntchisi koma inatsika kufika pa 2 watts muganize munthu amene mmampatsa nsima mitanda 7 kuti adye ndiye tsiku limenelo ufa wavuta ndikumpatsa mtanda umodzi pakhala pa zimene zimachitika nde anthu kanthawi kameneko anayiwala radio alinafe sikuti inatha ayi kungoti inangotsika mphamvu kufika pa 2 tili ndi malo 4 komwe tili ndi makina oulutsira mawu ku Maula konkuno imene ndi main station, ku Dowa pa Phiri, ku Kasungu pa Chiphaso Primary School ndi ku Mchinji pa Phiri. Makina onse 4 amenewa ali m'malo amenewa makina ake ndi a 2002 m'mene imayamba radio ndiye kutitu akalamba. Sikuti tinagula nyuwani ayi, ndi omwewo koma zimene timachita kakangoonongeka kena ndiye kuti kukazula kukagulirako kena. Chikaonongeka ichi basi kukazula kukaika moti ndi zitsulo ma parts a ma transmitter za radio amene machita za radio a chair a laity mukudziwa kanthu kochipa kwambiri ndikamene kamaulutsa mawu kamapangitsa kuti mawu auluke ena amene machita za radio mukudziwa mazima transmitter pali kachitsulo kake amati MOSFET nkakang'ono kwambiri koma ndi kamene kamapangitsa kuti mawu amveke kakangopsa kameneko basi nde mumva kuti wailesi kuno yazima abambo wailesi kuno sikumveka ndiye kachitsuloko mufunse kuti ndalama zingati chaka chatha tinagula kachitsulo tiwiri kamodzi 150,000 kwacha

kuti ndikakakuuzani kuti MOSFET mukamvetse anzathu a dera la Mchinji amamvera redio alinafe kudzera pa intaneti timayenera kugula bando ya intaneti kuti wailesi imveke onse amene amatsatira redio imeneyi kudzera pa intaneti mukayamba kumva nyimbo za lenti nthawi ino ee mulisingiza kuti nthawi nyimbo za lenti bwanji ndiye kuti bando yatha zioneka ngati joko koma ayi momwemo ndithu Matthews Banda uli pafupi ndi zoona aha zimene zimachitika ndeti kuze pa internet tikaika bundle ndiyoti izipanga run muzimvera bwinobwino radio ikatha bundle tinaika nyimbo zosiyanasiyana kuti internet ikavuta isazime radio pazingomveka nyimbozo nikaona kuti pali program yakatikisimu mwadzizi yangoduka kuyamba nyimbo ndiyoti bundle Ndi zimene tingachite tingathetu kugula bando nkutipatsa kuti lowetsani bandoyo, kapena mupempha nambala imene timagulira bando tifuna nambala ya foni basi mungogula nambalayo basi wailesi yayamba zophweka kwambiri redio alinafe sidaime payokhayi Tili pa banja la mai wathu, ndikuchita mantha ndi kunjenjemera kutchula mai wathuyi. Macra. Mai wathu Macra. Timathokoza kwambiri a Macra amene timagwira nawo ntchito bwino lomwe. Amatilangiza zimene tiyenera kuchita monga kusamalira m'ma studio ndi ma transmitter kuti zida zisamaonongeke. Amatimvetsetsa pamene tikulephera. koma tili ndi ngongole. Tili ndi chikwerete ndi mayi wathuyi zomwe zinachita accumulate, zinayamba kuchita accumulate kuyambira chaka cha 2016 chifukwa cha mavuto amene tinali nawo nde eh, zimativuta kuti tizipereka nde kuyambira 2016 kufikira lero tinali ndi ngongole yokwana 12 million kwacha imene tangochotsako 3 basi koma takhala ndi mwezi umodzi anatipatsa mpata wa miyezi 6 ndi mwezi womaliza ndi wamawa wa oktoba atsekatu rediyo atitsekeratu rediyo mwangoti zii atitsekeratu rediyo nde titani titani kuti 9 million yatsala tibweze kuti asatitsekere rediyo rediyo Alinafe ili ndi mapulani ili ndi masomphenya Ambuye Arkepiskopi akugawana nafe masomphenya a Radio Alinafe. Pali dongosolo kuti tiyambitse radio ina, ngakhale mavuto ndi amenewo, koma pali dongosolo ndithu kuti tisaone za mavutowa, koma tione patsogolo, tiyambitse radio ina pena kaya ikhala radio alinafe 2 kaya ikhala radio alinafe b iyi ikhalapo ndithu izitumikirabe imene zimachita koma pakhalanso ina ndipo kutsogoloko tifuna tiyambise television station munthutu ukamakhala uzikhala ndi masomphenya usangogona ngati mbuzi nkudzuka mavuto ndi amenewo ndiye tizingokhala mavutowo tisachite mapulani iyayi tili ndi mapulani kuti tiyambise radio ina tiyambisenso television nde zikutanthauzanji zimenezi zikutanthauza kuti ntchito tiyeni tipange double ma efforts mwayinso kwa chinyamata limbikirani sukulu anyamata mwayi ndi omwewo zaka zitatu zikubwerazi kukhala mkoke mkoke ndetu tikalengeza kuti tufuna anyamata atola nkhani tufuna ma administrator tufuna chani osesa ndiye mukonzekere ndithokoze ambuye montfort stima amenenso ndinu wapampando waona zofalitsa mawu ndi kafukufuku kubungwe lanu la maepiskopi malawi muno Zikomo chifukwa chodzatitsogolera misayi yokondwerera zaka 20 za Radio Alinafe. Ma Episkopi ndi chizindikiro cha umodzi mu mpingo wathu. Ndithokoze onse amene adagwira ntchito yotamandika ku Radio Alinafe. A Task Force yoyamba yomwe adatsogolera Bambo Gabriel Jana, mzimu wawo uuse ndi mtendere. Tikuwathokoza. ndi mizimu ya onse amene anatisiya anagwira ntchito ku radio alinafe idziusa mumtendere ndithokoze mavolontiya onse amene adatsogola of course ndi amene adalipo akadalipo mpaka na lero inu mavolontiya amene tilipo lero zikomo chifukwa chakudzipereka kwanu ena mumagwira ntchito ngati yolipidwa koma simupatsidwa chilichonse ngakhale wamtambala mumachokera kutali ku natural resources college kwa aphwetekere ku mchezi ku area 44 konseko mumagwiritsa ntchito ndalama zanu mulungu akudalitseni ndithokoze amene mumabwera kudzagwira ntchito tsiku ndi tsiku ku stationiku ma permanent staff Mulipo ochepa kwambiri koma mumagwira ntchito ngati nyerere. Ndithokoze ma parish onse chifukwa cha support yanu. Mundilole nditchuleko ma parish awa, Banja Loyera Parish chifukwa cha chidwi chanu kuthandiza Radio Alinafe. Ndithokoze Kagwawera Parish mumatithandiza kwambiri. Mwatithandiza lero kuyambira week yonseyi ndi ma bus anu kunyamula anthu zonse mwachita ndinu zikomo kwambiri. Ndithokoze a St Patrick's Parish ku area 18 chaka ndi chaka mumatithandiza. Ndiyesa kumeneko akuluakulu munagwirizana pa msonkhano wanu wa church council kuti ku radio tidziwapatsa ndalama pa chaka chilichonse kuti ziziwathandiza. Zikomo kwambiri maparish ena tingathe kutengerako zimenezo. Aku St Kizito parish ku Chigoneka ku area 47 ndinu munatigwira pa dzanja kuti tiombetse nsalu yomwe anthu atchena lero. Zikomo kwambiri. thokoze a st johns parish kumsamba ku area 36 mumadziwa bwino kwambiri kufunika kwa redio alinafe pa nkhani yoti sembe za misa zidziwuluka pa redio alinafe kuti enanso adzimvetsera zikomo kwambiri pali magulu osiyanasiyana makwaya ndi magulu ena onse amenenso mumathandiza radio alinafe ndi nzeru zanu ndi chuma chanu nditchuleko kwaya ya Andrea oyera imene yatitsogolera chipembedzo lero zikomo kwambiri kwaya imene mwatchenanso bwino kwa basi komanso amene akuyandikirani uh, mtima oyera dinali kwaya mwatithandizanso pa chaka chimenechi zikomo kwambiri Palinso anthu ena amene amathandiza Radio Alinafe, tikuthokozani kwabasi. Omvera ndi oyimba foni pa Radio Alinafe ambiri muli pompano, a Chisindiza Banda, a Kampiyoni Manyozo, a Baibulo M'manja, muli, u- muli, muli uli uko ku Mzimba, a Amos, Mr 24 Hours, Gervasio Bonaventure, Amayi Musa kwa Mbirizi, amayi Daulosi ku Mchinji pa Boma, amayi Nansani ku Chitala ku Salima, ku Salima. a Chalera ku Thavite, a Chilembwe ku Bypass, a Samuel Kaudzu kwa Tambalale ndi ambiri muli pompano tikuti zikomo kwamba- kwabasi. Mafumu a Maunda achipse akachule akowera oyenda ndi chikwama ndiye samuli pompano chikwama tichiona lero zikomo kwambiri a celebration committee ya archdiocese imene inatigwiranso padzanja kwa basi ndi malangizo anu limodzi ndi celebration committee ya ku radio alinafe kuti zinthu ziyende bwino choncho zikomo kwambiri A CWO, a CMO zikomo chifukwa choti vula mmatika. A bambo Harrison Banda amatero kuti vula mmatika, kuti, kuti vula mmatope. A CWO mwatikonzera chakudya zikomo. A CMO mutikonzera zakumwa kuseri kukhulupira choncho zikomo. Ovina kuchokera ku Kagwa Parish komanso ku St. Kizito Parish zikomo. Othandizira misa zikomonso. Pomaliza ndikufunireni chaka chabwino nonse. Tiyeni tisangalale kuli magule osiyanasiyana tivine ndiponso pali gule wa ngoma muona bambo Chikanya akutchena zibiya akuvina ingoma pano ndikuthokozeni nonse ndipo ndikufunireni zabwino zonse pamene tizibwerera zikomo mulungu akudalitseni nonse zikomo kwambiri
uh, director adini eh, asista onse ansembe anzanga ndi ma friends of Radio Alinafe ndi akuluakulu ena onse pamene ndimamva kunena kuti rediyo yakwanitsa ah, rediyo Alinaf- Alinafe yakwanitsa zaka 20 ndiye ndimaganizira chaka chimene inayamba Then kuti ndili mmodzi mwa ansembe mafana ndili ndi zaka 16 zokha mu usembe ndiye ndimati ah, ah, mpaka zaka 20 ndikale lije eti tsiku lina lake munthu wina ake amandiwuza za nyimbo ya kwaya imene wakhala kuimvetsera zaka pafupi 7 after 7 years ndikumandiuza kuti nyimbo iyi ndakhala ndikuimvetsera zaka zonsezi koma sindimamvetsa zimene amanena mkatimu lero ndiye ndamvetsa mawu ake amene akutanthauza ndiye taganizani kumvetsera nyimbo pa rediyo zaka 7 nkusadziwa kuti kodi nyimboyi ikuti chani ndiye chimenecho chinandikumbutsa kuti Nkutheka kuti a radio aja akaika nyimbo ija o timvetsere kanyimbo ik- aka eh, pa ma radio a ujeni uyu a secular amati commercial break eti eh, ife commercial break yathu imakhala yopereka kanyimbo ndiye kanyimbo kaja kamayi- kamayimbidwa koma opereka kanyimbo osatanthauzira kuwauza anthu kuti kwakuti nyimboyi ikukamba zakuti zakuti zakuti timangotenga for granted kuti aliyense amene akumvetsera akumvetsera mawu amene ali muti ali mu nyimbomo chiphunzitso cha rediyo chili mbali zambiri. Poyamba timauzidwa kuti kufalitsa nkhani kuti media akuti poyamba cholinga chawo kuti apereke uthenga, kenaka aphunzitse, kenaka asangalatse anthu. Komano zonse zitatu izi zopereka uthenga kapena nkhani ndi izi zosangalatsa potsizira penipeni zonsezi muyenera kukhala chiphunzitso kaya ndi nyimbo mmakhala chiphunzitso kaya ndi nkhani mmakhala ndi cholinga choti ndifuna kuti anthu amve nkhanizi ziwathandize motere ndiye ndifuna kuti poyamba ndi kupangeni congratulate a radio Alinafe. Mene mbiri ija imavere- imaperekedwa pano ndinu oyamba kupanga implement ma resolutions amene anapangidwa ndi African Synod. Inalipo mitu ingapo ndipo umodzi uyi- mu- umodzi mwa mituyo inali communication, kugwiritsa ntchito njira zamakono pofalitsa uthenga. Ndi mmenemo njira zamakonomo zazikulu kwa iwo zinali radio, television kapena eh, kandi website ena amatero masiku ano. koma kumbali ya radio ifeyo 20 years ago ndi amene tinatenga challenge tikudziwa radio maria ena alipo koma imene ija inachokera ku italy koma yoyambitsa tokha ifeyo akhala m'Malawi muno eh, yoyambirira ndi radio, Mari- radio alinafe choncho eh, ambuye mmene amayamba ah, malemu ambuye Ziyaye inali challenge yayikulu amadziwa zimene zikusoweka mu radio koma kunoti tipangabe lero ndizi tikupanga chaka 20 years ndiye pempho kunja kuno kuli marediyo atangopereka mwayi pambuyo pa ulamuliro wakale utatha titabwera m'matipate atapereka mwayi wopereka ma, se- ma, ma license a marediyo ndi ma television Matchalitchi ambiri ali ndi maradio ndi matelevizioni mmene akukamba nkhani ya Mawu a Mulungu, zinthu zoyenera kuti zisinthe anthu, makhalidwe, mayendedwe, machitidwe, malankhulidwe. Zonsezo zili choncho, zikupezeka kuti pakati pathu eti? Katangale n'kumapitabe patsogolo. Anthu akumvetseratu mawu a Mulungu. Kupeza kuti pakati pathu tikumvetsera mawu a Mulungu choncho, maukwati akutha, kumangidwa kutha. tikumvetserabetu mawu a mulungu amenewo kuchokera marediyo osiyanasiyana eti kuprison eti kukudzaza wina umayembekezera kuti ah, nambala ya kuprison ah, mamembala achepa kumeneko chifukwa akumva mawu a mulungu ndiye funso lathu likhale lonena kuti kodi marediyo athu onse malawi muno akukwaniritsadi cholinga chosintha moyo wa munthu chosintha makhalidwe a munthu chosintha maganizidwe a munthu eti marediyo onse aja anthu tikuganizabe ngati mmene anthu ankaganizira 50 years ago chikhalirecho uthenga kuperekedwa yafika nthawi yoti tonse amene tili mu industry ya media tiyambe kuganizira kaperekedwe kathu ka uthenga kuti uthenga wathu ukhale ndi impact kumpeza munthu akuyamikira rediyo ndi uthenga wa rediyo eti munthu amene uja kumpeza eti akupita kuzengedwa mlandu kuti anagwirira mwana wa zaka 12 eti A- akulu awo aja amayamikira kuti amva uthenga wabwino nde akupezekanso ndi mlandu ngati uwu impact ya uthenga wathu umene tikupereka Ndiye ineyo ndikufunireni zabwino zonse a Radio Alinafe mwakula lerolo tutuli mwakula akulu awa amayankhula apa adireka amaona sono anaiwalanso zoti sali mu studio amakhala ngati ali mu studio Kuti kulowerera magazi tikutero kuja kuti zalowa m'magazi basi zimenezo. Kukula kumeneko ndikufunireni zabwino zonse, ndipo ine ndifunire zabwino zonse redio Alinafe kwathuko siimveka eya timamvera redio ma, Maria mwina kutsogolo kuno tikayika transmitter cha ku Khwekhwerere uko ku Ntcheu uko msewu wa Khwekhwerere opita ku Mua uko tikakayika transmitter mmene kuja mwina tiyamba kumvera nawo koma padakali pano ikumveka kuno ndipo ndi cholinga cha mpingo kunena kuti marediyo amenewa a local radios akhale ambiri chifukwa ndi amene amapanga amayankha mafunso a local people yes mbc ilipo kaya kuli Zodiak kaya kuli ndani imene ikumveka ponseponse koma maredio amene amayankha za anthu mafunso a anthu amakhala maredio amene ali a local chifukwa amalankhula chilankhulo cha anthu adera limenelo nchifukwa yake pali maradiyo akuti local radio kuyankha mafunso a local iyi yathu ya alinafe ikuyankha mafunso a mpingo wa kuno ku lilongwe archdiocese eh, tinene kuti happy anniversary Radio Alinafe.
Siko. zikomo kwambiri kwa tonse ndi m'dipiti wathu utuluka monga unalowera nyimbo yotulukira akwaya